mmadụ ya abịa na be gị bụ eh, ịgba afa bụ ịjụ ese bụ ịlụ ọrụ ị hapụ ya bụ ọrụ kụzibere ya nkụzi nke kwesịrị ifu ya ezigbo ego maka na ndị dibịa ndị ọzọ ndị anyị na ha nọkwa n'ime ọrụ a eh, ife a na-eme bụ eh, kedu ebe ị chọrọ ikwuru anya efeso gị ahụ mepụga anyị naba mana onye bịa ị tụziere ya aka ka ọ ga-esi wee dịrị ya na mma ị gbasịa afa ị kọwaba n'ụdị pụrụ iche ihe a bara anyị eh, n'anya anyị ji wee sị na anyị ga-abịa ka anyị na gị kpakarịta ụka mana n'ebe ịkpakarịta ụka ahụ

afa m bụ Chief Prince Emesi Eme mmiri mara ugo ụgwọ akpọrọ dike nke ndị Amandugba onye isi ndị omenala Igbo ga-adị intanashọnal anyị bịara tata ka anyị sị nna anyị ukwu odogwu akataka ụnụ maara sị ya biko n'ododo na anyị anabatala gị dịka ofu onye n'ime anyị ndị ga na-anọchite anya anyị wee na-ekwu ozi ọma wee na-ekụzi nkụzi a wee na-eburu obe nke nkụzi omenala na ọdịnala wee jee mba niile maka na sọ nke ọ na-ekwugodu n'efere mba ụwa ụwa na-eme ya mana ọtụtụ na-amụta ihe na ihe ahụ ya mere anyị sị ka anyị bịa mee ya dịka ndị oyibo si eme ka anyị si loo ya na anyị emego gị site tata an ambassador of omenala congratulations ee na-atụfughị oge ndị omenala igbo ga-adị international bịa ka anyị mee gị omenala igbo ga-adị international ambassador

kedu kwanụ mbọsị i bidoro ọrụ a nkụzi gị ji akarịzi nke ndị nna nna anyị nwanụ anyị anyị na-eme ihe ha mefọ maka na n'eziokwu ị mụghị ọrụ a ife a bụ ihe ọ natara chi i bido ya ha bido na-enweghị inspireshọn ị na-ekwu ọ na-adaba ị na-ekwu ọ bụrụ na ọ ka esi mee ya na-abụ ọ ka i si ekwu mgbe ụfọdụ ma ndị bịara maka ime ihe chi ụwa ma ndị bịara maka ịgba afa ịgba ha gbasara afa ịkụzigbo ya nsa gịnị ka afa kwuru mgbe mgbe afa kwuru ya kedu ihe chọpụtara na ya ife ndị a na-agbagharị a sị kedu ebe ọtụtụ mmadụ n'ala igbo a na-alagharaghara after all akwasị ndị mmụọ ụka ka i si wee baba na-etebeghị aka ị na-awax strong nke ọma ị bịagodo n'ala nkwere ị bịa n'ala imo steeti ị bịa n'ala anambra jụọ odogwu akataka adịghị eji eh, nkọwa achọ be gị nke a gosigodoro na ị bụ adreesị mgbe mmadụ rụgidere ọrụ dibịa mgbe mmadụ kụzidere nkụzi nọgide ọrụ a n'ime mmụọ wee nwee afa ọ ya bụ na ị kpọrọ a kpọrọ bịa ebe ahụ ah, nke a tụkwara nke a nke ịbụọ m na-abịa na be gị mana abịabeghị m kpọwa na fon so anyị fukwara ụzọ ee eh, kedu ka anyị si abịa ọwa akpọrọ energy na obodo a abịaba wee bụrụ na ịnọkwa n'obodo ahụ gị ibe dị otu a na-eme asị gị na-eme ndị omenala Igbo ga-adị bịara ka anyị nye gị nke a bụ certificate of omenala Igbo ga-adị international ambassador this is to proudly present and confirm chief doctor Onyebuchi Ekejiuba Odogwu Akataka as omenala Igbo ga-adị international ambassador for raw truth and tradition 2024 This is in appreciation for his effort to encourage the stand and sustenance of Omenala Igbo. Congratulations. Congratulations. Congratulations. Congratulations. Agazie. Eziokwu ahụ ị na-ekwu nke na-enweghị mmiri agbanyere ya nke na-enweghị shuga na-enweghị mmanụ na-enweghị nnu etinyere ya anyị sị gị jisi ike na ya. That raw truth
ọ ga-adị omenala Igbo ga-adị na mma
ọ dịgoro unu na mma ọ dịgoro unu na mma unu abụgo ndị agọziri agọzi maka na ọ dị n'okwu ma nka igwe na eke n'oye na afọ na nkwọ sị na nwata ọbụla ntolitere

ọ ife a na-ekwu okwu ya ife a na-ekwu okwu ya nwee ihe ọbụla onye mara n'ụwa ya zi ibe ya ihe ọbụla nwoke ma ya zi ya nwanyị ife ọbụla nwaanyị ma ya zi ya nwoke abịa na ọdịnala anyị dị na ya bụ eziokwu bụ ụzọ ndụ ọ bụrụ na a kpọrọ gị ọrụ m ga-agwa gị ihe mere m ji dị otu ahụ m dị o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ selfishness ya bụ mmadụ ịhụbiga onwe ya n'anya oke ọ ya na-ebute anya ukwu ọ ya na-ebute mpako ọ ya na-ebute mmadụ ibuli onwe ya elu ọ ya na-ebute mmadụ amaghị na onye ọzọ dị sọsọ ya mana ọ bụrụ na akpọ gị ọrụ otu esiri kpọọ m ọrụ gị wee hụ ọrụ ahụ n'anya wee hụ ndị mkpọrọ gị ọrụ ahụ n'anya ị ga-adị ka m dị ị ga-akarịkwa ka m dị maka na onweghị otu ọzọ ị ga-adị na-abụrụ na ị ga-ejide eziokwu mara na ọrụ ahụ abụghị ọrụ gị yara lebara ị bụ onye ọrụ egoro ego ya mere lụọ ọrụ ahụ dị ka ndị goro gị ọrụ ahụ o nwee ihe asị gị na gị kwuo kwuo ya o nwee ihe asị gị na gị mee ya atụna egwu ịtụ egwu ya bụ ịtụ ụjọ ọ ya na-ebute ọnwụ ya na-ebute ọdịda mana eziokwu bụ na onye ka anyị ga-atụ egwu ebe ihe ha ka ndị ichie niile dị na be nna m kwụ m n'azụ onye ka m ga-atụ egwu anọ m ụnyaahụ ebe a ka m nọ na-agba ala maka na anyị emechigo ịnyonyo gị gbaalụ anyị nọ under instruction na anyị nọ under instruction nke ọbụla e wetara anyị oburu ya otu ahụ saa sị na ndị mmadụ abatazina n'obi for the moment now nne m wee kpọọ m na fon m azaa ya wee sị ya nwaanyị ọma na biko na mụ ndị mmadụ ọ kpọgo m so many times na-aka ọcha ọ nọgide na-akpọ m m zaa ya sị ya nwaanyị ọma na mụ ndị mmadụ na biko kpọghachi m ọ sị m na o nwere ozi dị mkpa otu oke mgbe ya si na-akpọ m na m ga-akpọchi ya na mgbede maka mgbe ọ sị na o nwere ozi dị mkpa enweghị m choice than ịsị ya isile mụ na ya nọgo don ọ gịnị ya wee sị m na ọ ndị ichie be anyị na ha abịakwa o nwere mkpụrụ akwụ m ga-epost emechaa m eweta ya mkpụrụ akwụ ịsa ị hụbego kemgbe nne mụ gị ị hụbego mkpụrụ akwụ gbara ịsa ofu mkpụrụ akwụ gbara ịsa m ga-epost ya enwego m the video wee sị igbo onye nwata ya na wee gwazi ụmụ igbo sị ha na ha jekwuru ndị okenye nọ na be ha ka a kọrọ ha ya nne m wee sị na ndị ichie be anyị chọtara ya na ha zi ozi dị otu a zi ozi dị otu a zi ozi wee sị na m gaba n'ihu na o nwere ife na-eme mana m lọta n'obi ka m bịa mee ife dị otu a na m jebe na ha nọ ya na m tọpere ngwugwu na ha nọ ya na egwu atụkwana m na m etikwa n'obi eti mana ị ma ihe mere ha ji jekwu nwaanyị a zie ya ozi ahụ i nwere ike ịkọwa nwaanyị abanyegonu mmanwụ mana ihe ahụ bụ okwu igbu ume nye ya maka a na-ezi ozi ọ dị mma ka a na-ezi ozi a ka o wee na-anụkwa ihe ahụ nwa ya na-adị ekwu mgbe a na-adị asị na ndị ichie sị ka o werezie ntị ya nụzie ị ma na o nwere ya every time a na-agwa gị a na-asị na onye a sị onye a sị onye a bịa gwakene gị ka ị nụkwuo na ntị onye ka m na-agwa gị iwe a so na my brother